niile na-agwọ agwọkọsị ife ha na-eme confusing these kids we're also going to declare a war on them ọ bụrụ na ị na-eme ife anyị gwa anyị ife ị na-alụ ọ bụrụ na ị na-agwọ nke ife ị ga-agwalịta anyị ụdị ka ị na-agwọ ife a anyị amala ife ọ bụ otherwise we'll come and take you out and burn that place and clear it out of Anambra Anambra cannot condone those kind of people in the state we are going to begin to register them ọ bụrụ na ị na-eme ife dibia ị na-eme ife eze nwaanyị we are going to document you ị gwa anyị nke ị na-agwọ gwa anyị malaria nke ị na-agwọ and so on o nwee nke nọ na be ụnụ let us know we come and visit ndị be anyị daalụkwanụ ụnụ afụgonu Soludo sị na a ya na-adọkụmentị ndị eze nwanyị ma ndị dibịa o setigonu ee asịkwa m kwuo ezigbo ife ezigbo ife ee ka anyị malụ nke wu nke mm, ụfọdụ ya-asịkwa hei na a na-achọ imetụ omenala aka ee na omenala ka a na-achọ ịkparị e mechee bịa kọwalụ m ka ife gbasara eze nwaanyị na dibịa si wụlụ omenala anyị ma ọtụtụ dibịa anyị ma dibịa wụ dibịa mgbọrọgwụ na-eme na-agwọ ọrịa dibịa na-eme ezigbo ife mana ndị na-enye enye ule ndị na-ele enye ule na-elegasị ife ọjọọ dị iche iche anyị amaghị nke ahụ mana anyị ghọtakwala na ọtụtụ ife na a na-abastardize ya hmm, ụfọdụ na-emegasị ife sọrọ ha ọ dị mma sị dọkụmentị ya o nwee onye e jidere ọ kpọọ onye o kwuo onye nyere ya ọtụtụ ife ọjọọ na-emezi enechego m igbo tradishọn anya m na-ajụ ife niile o bidoro from mbụ ife niile ọ dị n'isi mbido ọ dị n'isi mbido nke wụ na sị kọwa ọgwụ ama m na ndị Igbo nwere omenala ee enweghị ndị enweghị omenala ma ọ wụ ọdịnala etu ha si eme ife gasị mana ebee ka nke ịkọ ọgwụ si abịa anyị aghọtachaghọ so anyị na-ekene Chineke na ife Soludo chọrọ ime sị dọkụmentịa ha ọ dị important achọkwa m iji ohere a wee kwuo okwu o nwere ife m na-enotisizi n'ebe Anambra nọ ndị Anambra mụnwa wụkwa onye Anambra ka unu ghara ịsị na m akọndemụwa ndị Anambra ife gbasara oke ite a na ọgwụ niile a gasị asịha m na ọ dụha n'akụkụ igbo ndị ọzọ mana ọ dịka ọ ka nkụ na anambra ọ dịka ọ ka na anambra awọchị m vidiyo JPAC ụbọchị o nwere ife ọ na-ekwu aha m egecha ife niile JPAC na-ekwu ntị aha m egekewe ntị mana nke ahụ banyere unu nee anya ejibu azụmafịa malụ ndị anambra azụcha afịa kpọrọ ndị be anyị bọyị onye nọcha ahọ niile ọ ya anọcha esetụrụkwa ya ọ zụọkwa wụrụkwa nnukwu mmadụ kpọrụkwa bọị ndị nke a na-akpọcha bọị ofu ịtọ ịbụọ a na-akpọgasị mana unu nee anya ụfọdụ ndị Anambra anyị ahazi eme ife bọị ndị na-emekewezi ya wụ ị nee anya ụfọdụ ndị Enugu ndị Anambra zụrụ ọ ha wejezie ma ụfọdụ ndị Ebonyi ha nwa na-emezi ya ndị Anambra na-emekwa ezigbo biznes gasị ụfọdụ bakwa manufacturing mana ọtụtụ n'ụmụ anyị abago ife ọgwụ oke ite ọ ka na ndị Anambra I'm sorry to say this o mm, mma agwa ụnụ eziokwu ọ maka na m fụrụ ụnụ n'anya na m nwa wụ onye Anambra a lot of ndị be anyị nọ n'ife oke ite o nwere onye ụbọchị a that was last two years Christmas mụ na ọ na-egosigasị m emelu e, e vidiyo asị 50 richest dibịa o gosiwagasịa m afa ha a na-akpọgasị afa ha richest dibịa m necha ya m sị em ụdị ife a ka eji etu ọnụ o nwere onye na-enwe aṅụrị maka ụdị ife a ife niile ọgwụ ndị aha m agwọ ọgwụ mana ndị kọlụ maka ọgwụ ọgwụ nwere repercussion mgbe ọ ya eset mgbe ọ ya eset ee eh, mgbe repercussion ya ya ebido hmm? e nwere ike 15 years nụgasịa na ọtụtụ ndị na-agba ara 15 years coming 10 years coming anyị anụgo akụkọ ebe a sị ọgwụ ọgwụ ofu onye bubata maybe na ọ nna ma ọ nwanne nna bubata a na-achọ ibupụzi ya ọ na-akọsụ ezigbo nsogbu ejezikwazie na-achọ ndị ụka a na-akọndem ka a bịa bupụ ya maka emechakwa ndị ụka ka a na-eje akpọ ka a bịa bupụ ya anụgo ọtụtụ akụkọ ife ọgwụ na-eme mkpamkpa ọgwụ na-eme ọtụtụ ndị be anyị hapụzie azụmafịa hapụzie azụmafịa ife ha ebe agbakanyela anya ha wụ oke ite oke ite ma ndị ejechala asị na egwuru wayo na ọ gahọ ụfọdụ ka na-agbaje ụfọdụ sị na ọ scam ọ kwa ụbọchị a ofu dibịa ama m na ọkịja ka ọ gịnị ka mmadụ jekwuru ka o nyere ya aka napụta onye ọzọ ego emechazie ọ dịka a napụtala onye ahụ onye nke ọzọ ego etu esi eji atụ mmadụ na arụsị dibịa weluzie ego gbafelu akwa ama na Abuja ka ọ gbatara achụwa ejide ụdị akụkọ a na-anụgasị e jibu biznes mara Anambra onweghị ebe na Naịjirịa steeti Naịjirịa karịrị ndị Anambra na azụmafịa azụmafịa na-enye ezigbo ego ndị Anambra wee bakasịchaa nwa nọdụ ọfụma mana ndị Anambra na-ahapụzi azụmafịa ụmụ ha na-aba ife ọjọọ ụfọdụ bazie ife ọgwụ ndị nwezi azụ azụmafịa wụrụ ndị e, e, Enugu na Ebonyi dịka JPAC si wee kwu the next 10 20 years ndị ya na-afụ ya na-elidi real money real money ọ ndị Enugu na Ebonyi o bidogoro ebido o bidogo ebido na-egosi e ji azụmafịa malụ ndị Igbo ife gbasara ịgba bọị apprenticeship system apprenticeship system a na-amụzi ya n'obodo oyibo Harvard School ị ma mbọsị TEDx bịara ebe a mechaa a na-amụzi ya as na ọ the best business incubation n'ụwa ọ wụrụzi ife a na study na university na-akọ ndị mmadụ nee ka ndị a si incubate na-enwe ego the man mere research a bịa na Alaba mechaa research wee gbasaa ya before ị malụ ọ wụrụzie part of studies a na-eme na school nya ka ụfọdụ ndị Igbo na-ahapụkwazi sị na ọ oke ite anyị nwa wụ ndị Anambra bie n'isi agbakazi anyị anya n'oke ite n'agbanyeghịkwa na ụfọdụ ndị Anambra balụ into manufacturing ndị dịka Innoson na-elebu parts ndị dịka Ibeto ha na-elebugasị parts bazie manufacturing level ọ dịkwa mma mana ndị Igbo anyị ahapụ azụmafịa ndị Anambra ụnụ ahapụna azụmafịa azụmafịa amaka ọ ya-adị mma n'ime otu famili ofu onye ma ọ mmadụ naabọ abaa azụmafịa mụ na-agwa ụnụ eziokwu ụdị ahụ esi eme ego a zụtalụ na azụmafịa aha efu etu ahụ ọ ha efu ka ego ịntanetị asịkwa m na ego ịntanetị adịghị mma na ị na-eme ya n'ụzọ ziri ezi na-akpata mana ego azụmafịa ọ na-aka enwe weight e nwere ike o take ego years kwa ee eh, mana ọ na-enwe weight ọ na-agba agba ọhụrụ rie ego anyị aghachafu n'ahụ mmadụ n'aka ego azụta na azụmafịa ọha aghachafu n'ahụ mmadụ n'aka asịghị m na ọ sọsọ azụmafịa ka anyị ya azụ mana ha aka mma ka anyị mewe azụmafịa than ụfọdụ ife ọjọọ agbakarị ndị be anyị anya biko kelee ebe oke ite dị n'omenala anyị ebe ka oke ite dị n'omenala anyị gwanụ m ebe ọ wụ gosinụ m ya ka m fụ ndị sị na ha na-eme ife omenala kelee ebe oke ite dị na ya na history anyị kelee ebe oke ite dị ama m ebe ọ dị anụbeghị m maka ya even ọgwụ ego a na-ekwu maka ya ma nke ndị Nollywood ya egosi ụnụ abịa tie mmadụ aka n'isi ọ gbawa ego asị ka ọ wụ ijoin cult niile eme ife ọgwụ ego ife m na-aghọta wụ na ndị cult ahụ nwere ike nyere gị aka ngwa nwekwara ka ihe esi maka ife cult adụ ka aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri mana ọ na-ele isi ọ na-ele isi aka mmadụ kwa ụfọdụ cult ji achụ aja mana nke a na-asị gị abịa tie mmadụ aka ọ gbawa ego asị ọ gbọ Nigeria dọla naira why na ọha agbọ dọla why na ọha agbọ pounds ife niile ahụ wụ asị ife niile na ndị movie ndị movie na-emekwu mistake wee na-egosi ọtụtụ ife ọjọka so anyị na-ayọ Soludo biko ya mee nke ọ chọrọ ime ọsịsọ ya documentịa ha ọsịsọ ka anyị mara ndị wu ndị o nwee ife e trace to onye ọbụla ha kwesịrị na-akwụ ezigbo tax ọkwa asị na business ka a na-eme ha ya na-akwụ ezigbo tax na steeti ha na-akwụ tax ezigbo tax gbara agba and onye achọpụta na ọ na-eme ife ọjọọ sekpụrụ ya ọtụtụ mpụ ka a na-emezi na be anyị ndị be anyị ọtụtụ ndị be anyị chọzi ime business zụọ afịa eji mara ha oke ite onye ọbụla oke ite oke ite oke ite Soludo biko mee nke ọsịsọ register ha o nwee onye afụrụ na-operate without license sekpụrụ ya ofu onye sị na ọ tax tax tax tax ka Soludo ma na ọ tax ka ọ na-achọkwa ịna ndị dibịa nna ọlụ ndị aka ya na tax ndị dibịa na ndị eze nwaanyị si n'ala ha na ọ bụrọ tax ka a chọrọ iji wee mee na ọ wụ sọsọ documentation si na aha ọkwa sị na business ka a na-eme ịnekwuzie eze nwaanyị apụta ọ nọkwa na mmiri o tinye kamera n'ihu ọ na-eme selfie ma ndị dibịa ha ncha niile pụtaziri onye bịa o tinye kamera wee na-egosi rotten rotten things so ife m ji eme vidiyo a ife onyonyo a bụ ka m e, kene Soludo ka m gwakwuo e biko nya mee ọsịsọ ndị be alụ alụ na-eme m jikwa ohere a na-encourage ndị Anambra gbachiakwanụ na azụmafịa e ji malụ ụnụ gbachiakwanụ azụmafịa wụ real money na-aba ezigbo ọgaranya ị na-emegodo ife ndị ọzọ jidekwa na azụmafịa aka dịka i si ene n'ife a o nwee ife ị nwere ikwu tinyere anyị na comment section gbasakwa ozi a afa m wụ Azụka Oje ngwanụ